A Shiubhán, táim ag caint leat ar raidió inniu chun uasdátú a fháil maidir le conas atá ag éirí leis an bpróiseas pleanála teanga agus na pleananna teanga áitiúla sa Ghaeltacht, cruthú postanna agus a leithéid. Cinnte, bhuel ó thaobh ról fiontraíochta agus cruthú fostaíochta an Údaráis tá muid thar a bheith sásta leis an dul chun cinn atá á dhéanamh le roinnt blianta anuas. Mar atá 'fhios agat, tá an aeráid eacnamaíochta ag bisiú leis agus tá a thionchar sin le feiceáil ar an fhostaíocht sa Ghaeltacht. Anuraidh, déanann muid an suirbhé fostaíochta ag deireadh na bliana, So, mar sin, ag deireadh 2000 agus 17, bhí os cionn 8,000 duine fostaithe i gcliantchomhlachtaí a fuair tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta ar fud na gceantar Gaeltachta. Bhí 7,000 go leith acu sin is daoine a bhí fostaithe go lánaimseartha agus bhí os cionn 600 duine fostaithe go páirtaimseartha so bhí os cionn 8,000 duine. Is dóiche an rud is tábhachtaí roimhe ansin nó gur ardú leanúnach bliantúil atá tagtha ar an bhonn fostaíochta sa Ghaeltacht le cuig bliana anuas agus sílim gur comhartha maith é sin agus ar ndóigh tá earnálacha faoi leith a bhfuil tuilleadh forbairt ag teacht orthu. Thosaigh 25 gnó nua anuraidh agus tá muid ag súil go mbeifear ag cur leis an líon sin i mbliana agus chomh maith leis sin go mbeidh daoine breise fostaithe ar an talamh sa Ghaeltacht. Agus cén sórt ardú é sin i gcomparáid le roinnt blianta ó shin, 'bhfuil 'fhios agat? Bhuel, is dóiche go bhfeiceann tú athruithe móra ag teacht i dtaca leis na hearnáil atá ag feidhmiú in sa réimse teicneolaíocht agus réimsí nua-aimseartha ar nós feistí leighis, sé sin agus is dóiche an earnáil pharma mar a thugtar air, an earnáil seirbhíse agus comhlachtaí atá ag feidhmiú ins an earnáil bídh agus dí, sé sin bia agus deoch, ar fud na Gaeltachta. So tá fás mór le feiceáil ins na hearnálacha sin. Chonacthas laghduithe in earnálacha a bhaineann is dóiche le déan túsaíocht traidisiúnta, cé go bhfuil ardú tagtha ins an earnáil atá dírithe ar dhéantúsaíocht faoi leith, nó niche déantúsaíocht atá i gceist, agus ar ndóigh titim sna earnálacha feirmeoireacht, próiseáil éisc agus próiseáil sonraí. Mar sin fosta, is dóiche, titim le feiceáil sna hearnálacha traidisiúnta atá ann le blianta fada agus earnálacha nua ag teacht chun tosaigh. An bhfuil an uimhir agat le haghaidh cé an líon fás atá ann san iomlán i gcomparáid le roinnt blianta? Tá sé timpeall 5 faoin gcéad a ardú, an bhfuil? Sin, cruthaíodh 630 post nua anuraidh. Agus nuair a thógann tú san áireamh, mar a tharlaíonn i ngach ceantar, nuair a thógann tú san áireamh an titim a bhíonn ag tarlú go nádúrtha i líon poist, bhí 155 post, sa bhreis ann ar an mbliain roimhe sin so is ardú, glanmhéadú is mó a bhí ann le roinnt blianta anuas so is ar an figiúr sin is mó a bhíos muid ag díriú agus a chuireann leis an líon fostaíochta gach bliain. Sin go hiontach. Anois ceist amháin eile agam sular thosnaíonn muid ag caint faoin pleanáil teanga sa Ghaeltacht. Eh, bhí ócáid agaibh an tseachtain seo caite nach raibh bhí seoladh an darbh ainm eagraíocht darbh ainm eh, gTeic nó rud mar sin nach raibh?
Sin an Mol Digiteach?
Ceapaim é, yeah. gTeic. gTeic, sea, sin é, ón alt go gTeic, yeah.
Tá, so, go bunúsach, sin rud atá á dhéanamh ansin ná go bhfuil an tÚdarás ag cur tacaíocht ar fáil d'ionaid ar fud na Gaeltachta, bíodh sé sin faoi chúram an Údaráis nó LEADER, leo, nó ionaid pobail atá iontu, le spás a chur ar fáil do dhaoine atá ag iarraidh a ngnó féin a bhunú nó atá i mbun. gnó. So, is nós, is córas ar nós hotdesking atá i gceist leis. Is féidir leat spás a fháil ar cíos ar feadh tréimhse b'fhéidir seachtaine nó níos faide ná sin má tá tú ar cuairt, ag iarraidh teacht ar chóras ar nós córas maith leathanbhanda, fón agus gach rud. So, is féidir le duine an spás a fháil ar cíos. Só sin rud a bheadh i gceist ná go mbeadh roinnt daoine atá i mbun gnó lonnaithe ins na hionaid seo, go mbeadh siad a' forbairt gréasán eatarthu féin agus go mbeadh tacaíocht agus comhairle gnó ar fáil daofa. So tá an ceart agat, seoladh ionad gTeic ar an Cheathrú Rua an tseachtain seo caite agus tá ceann seolta i nGaoth Dobhair roinnt seachtainí siar agus beifear ag tógáil ar sin de réir a chéile ar fud na Gaeltachta. Sin go hiontach, yeah. Ok, leanaimid ar aghaidh go dtí an ábhar i gcoitinne atáimid chun caint faoi inniu, pleanáil teanga sa Ghaeltacht. Ar mhiste leat cur síos a thabhairt dúinn faoin gcúlra atá ann maidir leis na pleananna teanga sa Ghaeltacht, sé sin conas a bhfuilmid ag an staid seo sa lá atá inniu ann?
Ok. Bhuel, tá sé, tá sé seo ag teacht as an Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge, agus aithníodh sa Straitéis go raibh gá le córas pleanála teanga a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm ag leibhéal an phobail. Tháinig an tuairimíocht sin as moladh a rinneadh sa Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht in dhá mhíle agus a seacht, agus moladh go dtabharfar tacaíocht, ar bhealach atá córasach, atá comhtháite don Ghaeilge mar theanga pobail agus teaghlaigh i gceantair Ghaeltachta agus i gceantair eile fiú taobh amuigh den Ghaeltacht, áit a bhfuil tacaíocht ón phobal don Ghaeilge. So go bunúsach bhíthear ag iarraidh tacaíocht a chur ar fáil ón bharr anuas ach bunaithe ar mhianta an phobail ón bhun aníos, mar a déarfá. Agus mar chuid de sin, agus leagadh síos próiseas reachtúil chuige sin, agus is é sin Acht na Gaeltachta 2000 agus 12. Mar chuid de Acht na Gaeltachta 2000 is 12, roinneadh an Ghaeltacht suas in 26 Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta agus tá trí Bhaile Seirbhíse Gaeltachta aitheanta, sa Ghaeltacht chomh maith, chomh maith le Bailte Seirbhíse Gaeltachta eile atá lonnaithe taobh amuigh den Ghaeltacht. So is iad sin bailte ar nós Gaillimh, Leitir Ceanainn, Trá Lí, a chuireann seirbhís ar fáil, nó a mbíonn pobal na Gaeltachta ag siopadóireacht ann nó ag úsáid seirbhísí poiblí nó príobháideacha ann. Agus tá sé go bunúsach. Tá sé sin dírithe ar córas a chur i bhfeidhm a bheas dírithe ar thionscadail i réimsí oideachais, sa saol gnó, sa saol sóisialta, thionscadail ar bhealach i gcomhlachtaí príobháideach agus in eagrais phoiblí a bheadh ag cur tacaíocht díreach ar fáil don phobal áitiúil. sin cur chuige atá ann ná go gcuireann, so mar a dúirt mé, tá an ceantar Gaeltachta, na ceantracha agus na contaetha Gaeltachta anois roinnte suas in fiche sé limistéar pleanála teanga, agus chun a chinntiú go mbeidh siad in ann aitheantas mar limistéar pleanála teanga a bhaint amach. Tá suas le seacht mbliana acu le sin a dhéanamh agus tá sé sin bunaithe ar phlean teanga a bheith ullmhaithe agus a bheith curtha i bhfeidhm acu taobh istigh den tréimhse seacht mbliana sin. So go bunúsach, Tagann coistí áitiúla le chéile, aontaíonn siad go bhfuil siad sásta plean teanga a ullmhú atá bunaithe ar riachtanais an cheantair áirithe sin. So tá sé bunaithe ar na mianta an phobail féin, bunaithe ar na riachtanais atá acu. Mar atá fhios agat Darren, tá gach ceantar, tá siad an-éagsúil óna chéile, tá cuid de na ceantracha i bhfad níos láidre ná ceantracha eile. So caithfidh tú é sin a thabhairt i gcomhthéacs agus plean a chur le chéile bunaithe ar riachtanais faoi leith an cheantair sin. So san am i láthair tá ocht bplean teanga ceadaithe ag an Roinn. So déanann Roinn na Gaeltachta na pleananna teanga a cheadú. Is é Údarás na Gaeltachta atá ag stiúradh an phróisis agus bíonn muid ag plé le coistí pobail agus coistí stiúrtha pleanála teanga agus comharchumainn agus eagraíochtaí ar an talamh i dtaca leis na pleananna seo a chur le chéile agus iad sin a bheith ag feidhmiú amach anseo. So tá sé aontaithe ag an rialtas go mbeidh idir €100,000 agus €150,000 sa bhliain ar fáil do gach plean teanga don phobal le cuidiú leofa chun na pleananna teanga a fheidhmiú ar an talamh.
Is ea, go on.
Agus go bunúsach, sé anseo is é an t-ábhar atá sna pleananna teanga ná go bhfuil bearta nó moltaí leagtha amach iontu a bhfuil na pobail ins an cheantar sin ag rá go bhfuil siad ag iarraidh go gcuideoidh siad, gur tacaíocht iad leis an Ghaeilge a chur chun cinn sa cheantar áirithe sin.
Is iontach an smaoineamh é na pleananna teanga áitiúla ceapaim agus na bailte seirbhísí Gaeltachta agus na líonraí Gaeilge you know is cad cé cé a chum an smaoineamh seo ó thaobh pleananna teanga áitiúla is cad.
Bhuel téann sé ar ais go dtí an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge. agus mar atá leagtha síos in sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, agus tagann an Straitéis is dóiche ar bhealach as an stuidéar cuimsithe teangeolaíoch a rinneadh, mórthaighde a bhí ann ar úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht, a foilsíodh in 2007. Tugadh é sin san áireamh mar a bhaineann sé leis an Ghaeltacht ach go háirithe sa Straitéis 20 Bliain, agus moladh go go mbeadh bealach nó go mbeadh próiseas ansin nó córas córasach le tacaíocht a chur ar fáil don phobal, don phobal comhtháite, don Ghaeilge mar theangaidh pobail agus mar theangaidh teaghlaigh, rud atá thar a bheith tábhachtach dos na ceantracha Gaeltachta. So go bunúsach tá an próiseas pleanála teanga bunaithe air sin. Ach is rud é pleanáil teanga agus coincheap na pleanála teanga, ní rud, aon rud nua é seo don Ghaeilge nó don Ghaeltacht nó do phobal na Gaeilge sa tír seo. Is coincheap é an phleanáil teanga atá ar fud an domhain. agus a bhíos á fheidhmiú ag tíortha, ach go háirithe, ina bhfuil mionteangacha á labhairt iontu. Agus agus go bunúsach sin rud atá i gceist ná aon rud, is dóiche nó aon tacaíocht a imríonn tionchar ar iompar teanga. So má chuideann sé leat ar bhealach ar bith, le tacú le do chéadtheangaí nó an teangaí atá agat nó agus an Ghaeilge sa chás seo agus má thugann sé tacaíocht dá iompar teangaí. So, mar shampla, dá mbeadh clann ann agus tuismitheoirí ann agus b'fhéidir Gaeilge ag duine amháin agus Béarla ag an duine eile, tá sé deacair, caithfear a chinntiú go bhfuil seirbhísí ar fáil dona tuismitheoirí sin lena bpáistí a thógáil le Gaeilge. agus gur féidir leofa a dhul ar scoil trí Ghaeilge, gur féidir leofa freastal ar naíonra trí Ghaeilge, nuair a bhíonn siad ag sóisialú nó tar éis am scoile go mbeidh siad in ann is dóiche dhul ag imeachtaí agus ócáidí atá á reachtáil trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ábalta sóisialú lena gcairde agus mar sin de. So sin an rud atá i gceist le hmm. pleanáil teangaí. Eh, pleanáil idir ócáid. Hmm. Cén saghas oibre a bhíonn ar bun ag na pleananna áitiúla agus conas atá ag éirí leo? Bhuel, tá, tá muid díreach ag tús an phróisis. So, bhí suas le dhá bhliain ag gach limistéar pleanála teanga, bhí suas le dhá bhliain ag na coistí le pleananna teanga a ullmhú. Agus is rud é sin a ghlac go leor ama agus amannaí, níos mó ná dhá bhliain, mar chuaigh siad amach, Labhair siad leis na pobail, bhí cruinnithe poiblí acu, bhí grúpaí fócais acu, go leor, rinne siad suirbhéanna sa cheantar. Ansin bhí acu an taighde a tharraingt le chéile, bhí acu anailís a dhéanamh air agus bhí acu an doiciméid a scríobh agus a chur faoi bhráid an Údaráis, rinne an tÚdarás é a chur faoi bhráid na Roinne Gaeltachta, is é an tAire a dhéanann ansin an plean a cheadú. So ghlac sé sin próiseas. So tá roinnt pleananna ceadaithe anois agus. Beidh tús a chur le pleananna, le feidhmiú na bpleananna sin go luath. An chéad phlean, tá roinnt acu, an chéad trí phlean a ceadaíodh ansin ná do cheantar Chloich Cheann Fhaola agus do cheantar Ghaoth Dobhair agus Íochtar na Rosann an dá cheantar sin i dTuaisceart Dhún na nGall agus Cois Fharraige i gContae na Gaillimhe. Agus tá siad sin ag déanamh, ag glacadh céimeanna ullmhúcháin i dtreo feidhmiú na bpleananna sin anois. So, mar shampla, bhí dhá fógraí. Ó thuaidh ansin, le gairid anuas, sa dóigh go dtiocfadh le duine a fhostú le cuidiú leis an choiste áitiúil an plean seo a fheidhmiú ar an talamh. Cuirfear an maoiniú ar fáil ansin agus beidh sé suas, beidh sé ag brath ar na na bearta b'fhéidir atá leagtha amach sa phlean. So, is dóigh go bhfeicfidh tú rudaí ag teacht chun tosaigh, b'fhéidir níos mó tacaíocht do na teaghlaigh atá ag tógáil ranganna Gaeilge, b'fhéidir níos mó imeachtaí a eagrú tré Ghaeilge, a chinntiú go bhfuil ranganna Gaeilge ar fáil sa cheantar, a chinntiú go bhfuil na heagrais agus na comhlachtaí stáit agus comhlachtaí príobháideacha ag plé leis an phobal tré Ghaeilge agus go bhfuil na riachtanais uilig go léir atá uafa, go bhfuilthear ag déanamh freastal air sin. Hmm. Tá sé sin ana tábhachtach freisin, nach bhfuil na comhlachtaí príobháideach chun seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge. Tá sé sin ana tábhacht, nach bhfuil? Tá, aontaím go hiomlán leat agus ba chóir a chaithfeadh le duine, ní chóir go mbeadh pobal na Gaeltachta faoi aon mhíbhuntáiste de bharr go bhfuil siad, lonnaithe sa Ghaeltacht agus gur í an Ghaeilge a gcéad teangaí, nó fiú gur í an teangaí a úsáideann siad ó lae go lae, ba chóir go mbeadh siad in ann a ngnó a dhéanamh i nGaeilge leis na comhlachtaí agus leis na heagraíochtaí atá lonnaithe sa Ghaeltacht nó atá freagrach as seirbhís a chur ar fáil do phobal na Gaeltachta.